haleluya zikomo kwambiri anthu a mudzi muno chifukwa mwatilandira tamva kulankhula kwa mfumu zikomo kwambiri koma timafuna mudziweko kuti ifeyo tapezeka kuno motani zatheka bwanji zachitika bwanji Choyambirira n'chimene anena kale abusa kunena kuti chifukwa cha mwana wanu wa m'mudzi muno, a Happy Banda, amene amatumikira ku Dedza mu mpingo wawo. Titakumana nawo adajowina utumiki wa Shame the Devil umene ndi utumiki umene wayambira kumtunda ku Lilongwe. Ndiye utumikiwu umalumikizanitsa azibusa, azikulu ampingo, akhristu a mipingo yonse. kuti azinyamuka kudera kumene aliriko ndikupanga ulendo opita kudera lina kukalalikira za Yesu yekhayekha. Utumiki wathu sumagawa maswiti kapena zovala kapena zinthu zina. Chimene tikunka tigawa ife ndi Mau a Mulungu podzindikira kuti munthu akakhala ndi Mau a Mulungu ndiye kuti ali nchina chilichonse. Zina zonse zimabwera pambuyo chifukwa malemba akuti tiyambe tathanga Ufumu wake ndi chilungamo chake ndipo zonse zimene timazisowa zidzatitsatira. Ndiye ife tili pano kudzagawa Mawu a Mulungu. Haleluya! Ndiye utumikiwu wapangidwa ndi anthu ochokera ma, ma, maiko atatu padakali pano. Tili ndi anthu pano amene akuchokera ku Zambia, tili ndi aku Mozambiki pano, tili ndi aku Malawi konkuno, maboma onse a Malawi muno. Kotero kuti utumikiwu cholinga chake nkukalalikira uthenga nkukachititsa manyazi oyipayo, chifukwa oyipayo wachititsa manyazi anthu ambiri mu zochitika zosiyanasiyana. nde timafuna mudziwe kuti tapezeka kuno chifukwa cha abusa a happy banda atatijowina utumiki mdongosolo lake umanena kuti tizipitakonso kwawo kumene munthuyo membalayo adabadwira kuti tikalalikire azakhali ake tikalalikire ankolo ake tikalalikire amayi ake tikalalikire agogo ake kuti onsewo adziwe Yesu, kuti pambuyo pake uyu, mwana wanuyu akamapita kwina, kumaiko ena kukalalikira, akhale kuti wasamba m'manja kwa inuyo. Mukamachedwa nkumachimwabe, iye akhale kuti abale anga ndidawauza za Uthenga Wabwino. Nde nchifukwa chake tapezeka pano. Koma kuno sanakhale chete ayi. Watilumikizitsanso ndi azibusa ena. Abusa ena ndi aja amalankhula aja. Azibusa ena akonkuno amipingo yosiyanasiyana titumikira nawo limodzi kutero kuti lerolo mpakana mawa tikhale tili konkuno kuchita ntchito imeneyiyi chifukwa tikufuna oyipayo achite manyazi nde timafuna tikupempheni anthu amudzi muno poti mwatilandira mulandirenso mawu a mulungu muyambe kutsata yesu kunena kuti tsiku likafika limene anthu adzasonkhana pa nyumba panu nkumanena kuti inu yomwe mwalira mukakhale mukupita ku malo oyenera ambuye akudalitseni ife mwatidziwa zikomo kwambiri Tiitanitse a sekretari athu kuti aimilitse mtumiki amene adzatitumikira. Pepani tikuthamanga ndi nthawi. Tikadaika nyimbo inayake imene tikadakondwa kwambiri koma tikhulupilira kuti tiika pomaliza. Ndiye tabwerani kaye a sekretari mutidzutsire mtumiki wa malo ano. Titseke maso tipemphere. Atate Mulungu wa mphamvu yonse, tiyamikani, timulemekezani chifukwa cha msonkhano uyu. ndi chifukwanso cha kupezeka pakati pathu. Ndi pemphero yanga Yehova kuti mupereke mzimu wa chimvetsero pakati pathu ndi mzimu wa vumbulutso. Ambuye, zonse tizikiza m'manja mwanu kuti inu nokha Yesu mutenge ulamuliro pa chilichonse chimene chidzachitika pamalo ano. Ndi m'dzina la Yesu Khristu ndipemphera ndi kuyamika. Amen. Titsegule buku lathu mu buku la Machitidwe chapter 3 e ndizawerenga kuyambira pa verse 1 kufika pa verse 8 mawu apamwamba akuti opunduka chibadwire achiritsidwa cholinga petro mkachisi verse 1 koma petro ndi yohane koma petro ndi yohane anali kukwera kunka ku kachisi pa ola la kupemphera ndilo lachisanu ndi chinayi ndipo munthu wina opunduka miyendo chibadwire ananyamulidwa amene ankamuyika masiku onse pa khomo la kachisi lotchedwa lokongola kuti apemphe zaulere kwa iwo akulowa mkachisi 3 ameneyo pakuona petro ndi yohane akuti alowe mkachisi anapempha alandire chaulere ndipo petro popenyetsetsa iye pamodzi ndi yohane anati, Tiyang'ane ife, ndipo iye anavomereza iwo, nalingirira kuti azalandira kanthu. Koma Petro anati, Siliva ndi golide ndilibe, koma chimene ndili nacho ichi ndikupatsa, mu dzina la Yesu Khristu Mnazareyo, yenda. Ndipo anamgwira iye kudzanja lake lamanja namnyamutsa, ndipo pomwepo mapazi ake ndi mfundo za kumapazi zinalimbikitsidwa akakhuzidwa ndi chifundo mu mtima mwawo akamthandize akampase chaulere. Ndiponso Petro ndi Yohane pamene afika pa nyumba paja, iye anaonetsetsa ndiponso adamuona iyenso adawaonanso ndiponso iye m'kuona maonekedwe mmene Petro ndi Yohane anali kuonekera anangokhulupirira mkati mwa mtima mwake kuti lero lino ndilandira chinthu china chake chifukwa awa anthu akuoneka kuti andiona ndi menso maso ndithu eh, okhuzidwa ndithu Uja munthu amene anali wopunduka chibadwire anali munthu amene iye anali kungoyembekezera thandizo, mwina siliva ndi golide, mwina zovala. Koma eh, Petro ndi Yohane adamuuza uja munthu kunena kuti tipenyetsetse ndiponso iye anavomekeza ndi kupenyetsetsana mkati mwa mtima mwa uja munthu adasimikiza kuti koma panopa ndilandira kanthu koma zomvetsa chisoni kapena zombweza mbuyo petro ndi yohane anati mbale iwe siliva ndi golide tilibe koma chimene tili nacho mu zina la Yesu Khristu yenda chimene tili nacho mu zina la Yesu Khristu yenda muzi muno sitinabwerese siliva ndi golide muzi muno sitinabwerese zovala kapena sopo kapena mchere mmene zipembedzo zina zimanyamula ngakhale ife timachita zimenezo koma chimene tabweresa muzi muno ndi, ndi dzina la yesu khristu chimene tabweresa muno muzi muno ni zina limene muli chipulumuso ni zina la mphamvu mmene inu mukalikhulupirira zimene zimvutani muzamasulidwa nazo uja munthu anali chilema anali chilema anali kulephera kuyenda payekha uja munthu anali kulephera kugwira ntchito kuti azithandize pa iye yekha chinali chilema kwa iye koma pa siku ya lero sitidziwa chilema chimene inu muli nacho pa siku ya lero mudzi muno sitidziwa chilema chimene inu muli nacho pa banja panu kapena pa thupi lanu nikutheka munabadwa anthu opanda chilema m'matupi koma pamene mudakula chilema chidalowa sitidziwa chilema chotani Kuli zilema zochuluka abale ndi alongo zimene zili kuno ku dziko lapansi. Zilema zina anthu ena amachtozipangira mwadala. Choyamba ndifunse azimayi ndisanapitirize ndi ulaliki wanga. Azimayi amakhala ndi pathupi ndiponso akakhala ndi pathupi amakhala ndi mwana ndiponso kuleba sindinapiteko. Sinimadziwa mmene ana amabadwira. Azimayi ndimfusani iyi funso ndiponso mundiyankhe. Azimayi munamuonapo mwana amene angobadwa kumene abadwa ndi fodya kukamwa? Ndiyankheni. Azimayi munamuona mwana kubadwa ndi fodya kukamwa? Munamuonapo mwana kubadwa ndi botolo la mowa kukamwa? oho kutanthauza kuti anthu ena amabadwa ndithu bwino koma atakula chimakhala chilema kuli anthu ena ngakhale alandira chakudya sima kapena chakudya china china chilichonse chimene chimapasa mphamvu muthupi lawo Koma ndikuthekanso kuti anthu aja atamaliza chakudya chija atakhuta amanena kuti ndili ndi ludzu. M'malo mwakumwa madzi amakoka fodya. Chimakhala chilema. Ndiponso pakapita nthawi aja anthu akayenda mtunda pang'ono amangoti ayi pano zinthu sizili bwino ndifunika ndikoke fodya. Anthu ena amalepheranso kugona. Amati ndimwe mowa. Ndimalota maloto oyipisisa kwambiri. Uchilema umene anthu ambiri azipasa pa ziko lino lapansi. Hallelujah. Muzathandizidwa popanda kwa ena kudziwa. Mukuti, ah, ine ndaleka ndinachita litaya ufiti koma izi zinthu zindilephereka kuti ndizitaye. Ndithandizeni, timthandizani. Yesu Kristu ndi wamkulu. Zina la Yesu Khristu ndi lopambana. Musataye nthawi na zinthu zachabechabe. Haleluya! Nthawi- Anthu ena amaonesa kuchenjera kuti "Ayi, ife ndife ochenjera, ndife opita, timauluka usiku. Inde zikhoza kukhala tero, koma ndifuna ndimfotokozeleni Ku- ku- kuuluka kwanu uko analipo ena amene anali kuuluka, koma lero ali kuli chete. Koma chimene ndingamsimikizireni Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu, ali ndi moyo ndiponso azakhala ndi moyo mpaka kwamuyayaya, ndiponso azaweruza ngakhale iwo anamaliwongo amene amauluka usiku. Haleluya! zisiye So, nimpemphererani tsopano atate mu zina la yesu khristu ndipempherera onse amene amulandirani pa siku ya lero kuti inu yesu ambuye muwasunge muwasamalire ndiponso mzimu wanu utenge ulamuliro mu miyoyo yawo ambuye mupambane mwa iwo china chilichonse chimene oyipayo adachikonzera iwo ambuye ndichilephelesa mu dzina ndi mwazi wa yesu khristu koma inu yesu mupitilize kuwadalisa mupitilize kuwasamalira mupitilize yehova kuwasogolera mu njira ya chilungamo kuti iwo akakhale ana anu chifukwa zinalembedwa m'buku lopatulika kuti iwo amene anakulandirani inu yesu anapasidwa mphamvu yotchedwa ana a mulungu pa siku ya lero akulandirani ndiponso atchedwa ana a mulungu ambuye ndingopereka ulemerero ku dzina lanu ndi matamando zonse yehova ndi m'dzina la yesu khristu ndipemphera ndikuyamika amen

mwatilandira mwatilandira takwezani manja m'mwamba amene mukuti mwatilandira tiyeni mmanja mwa yesu khristu mmanja mwa yesu khristu nthungululu malikhweru inu Atate, mu Dzina la Yesu, tikuyamikani pozindikira kuti Inu ndinu Mulungu wabwino, Mulungu wokhulupirika, amene mwalola kuti tikhoze kupezekanso malo ano. Lilemekezeke Ambuye dzina lanu chifukwa cha amayi, abambo, mnyamata kaya mtsungwana amene asiya ntchito zawo kufikanso malo ano ndi cholinga chofuna kukuvinirani Mulungu komanso kumva mawu anu. Mulungu, ndi pemphero langa kuti muwakhudze, muwadalitse ndipo Mulungu mukumane ndi zosowa zawo. Ena akudwala, Mulungu muwachiritse. Ena akusowa moyo wa uzimu Yehova athandizeni mulungu wopanda inu sitingathe sitingakwanitse tisowekera chisomo chanu mu dzina la yesu khristu amen mukutidziwa mukutidziwa nde tifuna tiwayitane atcheya a utumikiwu kuti akudziwitseni kuti ndife ndani tachokera kuti nanga cholinga chake ndi chiyani chimene tabwerera pano yesu ndi wabwino Nthawi zonse. nthawi zonse Yesu ndi wabwino. nde ifeyo tufuna mutidziwe kuti ndife ndani ifeyo ndi abale anu alongo anu ochokera ku mipingo yosiyanasiyana m'malawi muno ku Zambia, ku Mozambique. Tapanga gulu limeneli lotchedwa Shame the Devil Ministry ndi cholinga chofuna kulalikira Yesu yekhayekha. Tilibe nthawi yogawa zinthu zakuthupi, ngati idzakhalepo mwina kutsogolo koma padakali pano timakumana, kutengana kupita kumalo. ngati tachitira kunomu kukagawa za yesu yekhayekha kotero kuti ngati mwatilandira pano pa trading center pano dziwani kuti tabweretsa uthenga wabwino wa yesu khristu cholinga kuti inu mutembenuke mtima muleke zija mmapanga zija mudzipanga zatsopano kumtsata ambuye kuteko kuti kuti tipezeke kuno tapezeka chifukwa cha m'bale wina amene ndi mbusa ku- ku Dedza dzina lake Ah, Happy Banda ameneyu ndi wakuno patsidya apo pamene tikuchokera nde pakwawo nde ameneyu ndi amene talumikizana naye kuti tidzapezeke tili kuno kulalikira uthenga kuti a Bandawa akamapita ku maiko ena kapena ku maboma ena akhale kuti uthenga m'mudzi mwa kwawo walalikidwanso ndi iwowa ndiye tabwera kudzasamba m'manja kwa inu amene simunamulandire Yesu, simupita ku tchalitchi, simpemphera, kuti Banda ochoka mmudzi mwanu wakulalikirani pamodzi ndi anzake kuti mulandire Yesu, nde tikupemphani mmene mwatilandirira ife kuthupi, mumulandire Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu, kuti tikhoze kupita limodzi kukalalikira uthenga, kuteko kuti pamapeto akuuzani a Bandawa. Anthu amene mukhoza kuwapeza kuwafikira a m'dera lino fukwa tinalumikizana ndi azibusa a mipingo yosiyanasiyana ya kunoko tiulalikira nawo limodzi pa ulendowu nde akuuzani amenewo kuti mukhoza kuwapeza bwanji kuti enanu mukatembenuka mtima mukhoza kujowina bwanji utumiki wa Shame the Devil kuti mukalalikirenso kwina akalandire yesu ndikukhulupirira ndi mawu amenewa Mwatidziwa kuti ndife ayani. Zikomo kwambiri Ambuye akudalitseni. Ndiye mu nthawi ino tikufuna tiyitane mlaliki wathu kuti adzatilalikire timvepo mawu. Zikomo kwambiri. Ah, Poyambirira tiwerenga mawu amene akuchokera ku Deuteronomo chapter 30 verse yake ndi ya 15. Mawu oyambirira akunena kuti Mulungu alonjeza kuwalanditsa akalapa atachimwa. Vesi 15, Tapenyani, ndaika pamaso panu lero lino moyo ndi zokoma, imfa ndi zoipa. Tapenyani, ndaika pamaso panu lero lino moyo ndi zokoma, imfa ndi zoipa. Komanso tiwerenge mawu amene akuchokera ku Yohane. Yohane chapter 3 verse yake ya 13 ndi 14 mawu oyambirira akuti ife ndife ana a mulungu verse 13 musazizwe abale likadana nanu dziko lapansi ife tidziwa kuti tachokera kutuluka mu imfa kulowa m'moyo chifukwa tikondana ndi abale iye amene sakonda akhala muimfa amen tiyeni titseke maso tipemphere atate mu dzina la yesu khristu ndifuna ndikulemekezeni komanso kuyamikani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene mwatipatsa masana ano kuti mwalola kuti tikhoze kufika ku trading ino yachoye kuti titumikire uthenga wanu. Nawa anthu anu, alongo abale, amene apanga chiganizo cha kumvetsera. Tilibe chokamba chifukwa inu ndi amene muli nazo. Kamwa yanga komanso mtima wanga ndi chongotengera chabe cha mawu anu. Chifukwa chake tikufunsani masana ano Lankhulani ndi miyoyo yochuluka mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu alemekezeke chifukwa cha nthawi imene watipatsa kuti tikhoze kulankhulananso masana ano za chifuniro chake. Musaone kumva kupepuka kapena kupsinjika kapena kuona ngati mwataya nthawi chifukwa lilipo tsiku lina limene mudakhala pa msonkhano umene mudangopsinjika mu mtima mwanu simudapindule chilichonse chifukwa msonkhanowo sunali wa mulungu ameni amene muli kutali amene mukundimva mutasendera simunalakwitse chifukwa tsiku lina mudasendera ku msonkhano wa chipani umene olo ndiwo ya mtambala yomwe simudachoke nayo kuchokera pamenepo mpaka lero mulibe chimene munapindula koma masana ano mulungu afuna akupindulitseni ndi chozizwitsa cha mawu ake ameni baibulo limandisangalatsa chifukwa limalankhula kuti kuchokera mu chopusa chomwechi cholalikira mulungu adasandulitsa chopusachi kuti chikhale chiwombolo kwa iwo amene akhoza kukhulupirira kotero mzanga ndikulakalaka masana ano utabwera pafupi chifukwa ndi chopusa chomwechi nditi ndilankhulechi chimene ukhoza kuthandizika m'bale wanga ndawerenga mawu amene akuchokera ku buku la deuteronomo uh, chapter 30 verse 15 mulungu akulankhula momveka bwino Tapenyani, taonani, ndaika moyo ndi zokoma. Tapenyani, ndaika moyo ndi zokoma, komanso imfa ndi zoipa. Haleluya! Mulungu ngwabwino chifukwa akadakhala kuti si wabwino sakadalankhula mmene walankhulira pa training inoyo mulungu akulankhula ichi kuti waika mmene tafikamu Waika moyo ndi zokoma komanso waika imfa ndi zotani kodi zoyipa. Ndimafuna ndinene kuti kodi Mulungu amafuna kutanthauza chani? Mulungu amadziwa kuti nkapanda kuwauza anthu zimene ndaika anyamula zimene ine sindayike. Ameni. Nde Mulungu akuti ndaika moyo komanso ndi zokoma pamoyopo. mudziwa masana ano alipo wina akasankha chokoma ama- akasankha moyo amasakaniza nkukatenga choyipa mukundimva kuno bwino masana ano kutenga moyo iwe yemwe nkuchoka pa moyo potakutenga kukasankhanso zoyipa pamene mulungu waphatikiza moyo ndi zotani kodi zokoma waphatikiza imfa ndi choyipa tsono masiku ano chimene chikutilepheretsa Kuti timkondweretse Mulungu nkuti tikalandira moyo, timakaphatikiza kutenga zoipa. Haleluya! Ndiye ndimawerenga buku lina limenenso ndawerenga pompano, kunena kuti ndimawerenga ku Yohane, kunena kuti Mulungu akulankhula, Mulungu akufuna china chake. pa munthu. Mulungu akufuna china chake pa munthu kuti ukalandira chokomacho, ukalandira Yesu, ukalandira moyo, ukhale ndi chikondi. Haleluya! Akuti ife popeza timakonda, musadabwe nchifukwa ena atachoka ku Mozambiki, achoka ku Zambia, achoka ku Ntcheu, achoka ku Blantyre, ku Mulanje, musazizwe, adatsala ndi chikondi ndiye afuna alalikire pa trading ino kuti iwowo adatuluka mu imfa kumalowa muchani kodi moyo haleluya chani kodi ntchito ya masana ano tabwera nchoposa ndalama haleluya koma chizimba chake chosawawa ngati chimene akhoza kukuuzani kuti mlemere chizimba chongolandira yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako kenaka nkusiya uchimo umene umakonda uja so umakonda uchimowo si iweyoyi emeni m'bale patsidyapo amatumikira kuti kodi inu azimayi mudaona mwana akubadwa ndudu ya fodya azimayi amati ayi mudaona mwana akubadwa nchibotolo cha mowa cha mkunda cha mowa akuti ayi zonse ndi zinthu izi zochitophunzira zonse ndi mulungu adampanga munthu wabwinobwino amene sakonda izi koma satana woipa atalowa mwa iwe udayamba kukonda zinthu zake Amen. Wathu, kumakonda uchimo si iweyo m'bale. Koma uja woyipa uja adatenga ziwanda zake kukulowetsa. So masanano azitumiki abwera kuti achotse ziwandazo kukhala bwino bwino. Haleluya. Mulungu akuchitireni chifundo atichitire chifundo. Kapena kupanga chisankho choti tisinthe. Tiyeni titseke maso tipemphere. Mulungu ndinu Mulungu wokhulupirika amene mwayamba kale kusuntha miyoyo yathu ndipo simulola tikhale chimodzimodzi mutitsata mpakana mutatipeza chifukwa mmasiya 99 kutsata imodzi imene nyotayika mukatipeza ambuye kutikokera mu ufumu wanu nawo anthu anu ambuye amene akuyembekeza aliyense kuti avomereze ndi pakamwa pake apangitseni chisankho choyenerera mzimu woyera yandikirani muwasunthe muwasinthe apangitseni kuchoka manyazi ena analephera kulowanso mu ufumu uwu chifukwa cha manyazi koma masana ano Yankhulani ndi miyoyo yawo. Ndifuna onse amene akumva masana ano pa trading iloyo kunena kuti akumva akufuna atuluke mu imfa kulowa moyo. Angoimika dzanja pamene alipo. Angoimika dzanja ndifuna ndipemphere nanu. Otakhala awiri olo mmodzi ine ndipemphere chifukwa cha ameneyo ndi amene Mulungu wamukonda. Aliyense amene sakumva manyazi koma akumva kuti ine ndotayika miyambo ya makolo idandidya idandiononga. Ndifuna ndilandire Yesu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Angoimika dzanja ndifuna ndipemphere nanu. ambuye mulemekezeke chifukwa cha miyoyo yochuluka imene ikhoza kutheka ndi muchite ntchito ife tikachoka mzimu woyera ayendeyende onse amene akumva manyazi koma akukhulupirira kuti inu ndinu mulungu wamoyo tatiyeni titsekeni maso pemphero munditsatire pemphero ili ambuye yesu ambuye yesu lowani mumtima mwanga chifukwa ndamva mawuwa ndinali wochimwa pochita uchimo ndinali woyenera imfa pochita uchimo koma lero ndakhulupirira kuti inu ndinu mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga kotero kuti lembani dzina langa mbuku la anthu amoyo ndipo chotsani dzina langa mbuku la anthu aku imfa ndasankha ineyo kuchita ntchito yanu mundikomere mtima posakumbukiranso ntchito zanga zakalekale mundikondere ndi chifundo chanu kuti mpakana ndikalowe mu ufumu wanu mu dzina la yesu amen atate ndinu mulungu wakukhulupirika amene zomwezo mudachita pa ife mukhoza kuchitanso kwa alongo awa zomwezo munatichitira ndi mabanja athu mukhoza kuchitanso ku mabanja awo zomwezo munachitira ku ntchito zathu mukhoza kuchitanso ndi ntchito zawo masana ano ndipemphera chifukwa cha moyo wonse umene wadzipereka pamaso panu kuti lankhulani mopitirira saizi koposa mmene tayankhulira masana muchite koposa mmene wina wachitiridwira mupange ambuye kopitirira maganizo awo kuti akhale ndi umboni wochuluka anene kuti zoonadi tsiku lija ndapindula koposa masiku onse lero likhale lanyuwani ku moyo wawo pogona pawo akalote zonse zimene ndi zabwino pamaso panu akadziyamikire okha ndi umboni akadzuke nawo chifukwa cha ntchito yopambana imene muti muchite achiritseni ku nthenda zosiyanasiyana apangitseni kuti akhale oyera mtima kuti mpaka inu mukamabwera alowe mu ufumu wanu mu dzina la yesu khristu takuyamikani ndikulemekezani amen haleluya haleluya ya mtumiki wanena bwino lomwe kuti pafunika kusankha monga mulungu adatiuzira te mtumiki amene amatumikirayi ndimafuna ndikudziwitseni ndi abusa a Kasitomu amene achoka ku Ntcheu utumikiwu ah, uli ndi anthu amene kapena kuti uli magawo atatu kapena kuti uli maiko atatu muli azibusa kapena atumiki amene achoka kuno ku Malawi, muli ena amene achoka ku Zambia, muli ena amene achoka ku Mozambique. Ndiye uthenga ndi umene tamvawo, tisanyalanyaze, tisaumitse mtima. Amene akufuna mathandizo akhoza kukatipeza kuholoko kapena kumapeza mazibusa amene muli nafe konkuno, amene nafe mukutidziwa. Bwerani, musachite manyazi. Haleluya, tikupitirira. Nkhani yayikulu ndi imene tafotokoza kale zokhudzana ndi utumiki umenewu. Ndiye ndimati ndiayitane amene akutitumikira malo ano, bwerani ndithu abusa aku Mulanje, bwerani ndithu abusa aku Mulanje pamene mukhala mukutitumikira malo ano. Zikomo kwambiri. Haleluya! Tifuna tilankhule za Yesu wamoyo. Amen. kudziko kuno kuli milungu koma tikutchula mulungu wathu amene ndi mulungu wamoyo ndiye tikulankhula za mulungu wamoyo ndipo sitichita manyazi kulankhula za yesu ngati ena mulipo mukupanga manyazi ife tili pano sitikupanga manyazi kulankhula za yesu chifukwa satana tinampangitsa kale manyazi amene anagonja mu zina la yesu haleluya tsiku la lero ndi tsikunso labwino ifeyo kunoko ndife alendo ndikoyamba kufikako sitinafikeko koma tsiku la lero tabwera chifukwa cha dzina la yesu tifuna tilalikire uthenga wabwino umene wapulumutsa moyo wa anthu ambiri ku dziko amen ndifuna tiwerenge mawu masalimo 32 kuwerengedwa kwa mawu masalimo 32 vesi yake ya 1 ndi 2 Mawu otsogolera akunena kuti, Mwayi wa munthu amene Mulungu wam'khululukira, vesi 1, Wodala munthuyo wokhululukidwa tchimo lake, wokwiriridwa choipa chache, 2, Wodala munthuyu Yehova samuwerengera mphulupulu zache. akuti ndi mzimu mwache mulibe chinyengo haleluya ndifuna ndikalankhule kwambiri za munthu wodala inu ndi ine dziko latiuza kuti amayi inu ndinu odala chifukwa muli ndi galimoto amayi ndinu odala chifukwa muli ndi bizinesi yamphamvu koma ndifuna ndisiyanitse munthu wodala dziko latiuza choncho koma ndifuna ndilankhule za salimo 32 akuti wodala amene mulungu akhululukira chimo lache ndipo a- a- mu- a- sawerengera mphulupulu zache ndi mzimu mwache mulibe chinyengo haleluya dziko inu ndilo latiuza kuti ndife odala nzoona kudziko kuno khoza kutiuza choncho koma tilankhula dziko la kuuzimu wodala ndi ndani wodala ndi amene mulungu akhululukira mphulupulu za akhululukira chimo lace wodala ndi amene mulungu sawerengera mphulupulu zace ndifuna ndilankhule ndinu amayi abambo mtsikana mnyamata chimo ndi sauso Tchimo ndi kapolo, koma mukhoza kukhala wodala ngati Mulungu akhululukira tchimo lanu. Haleluya! Zilibe kanthu ndinu akulu ampingo, zilibe kanthu ndinu afumu, zilibe kanthu ndinu kaya ndani, zilibe kanthu kaya ndinu anthu amakupatsani ulemu, koma ngati mukupanga tchimo sindinu wodala ya. Haleluya! Ngati mukupanga tchimo ndinu kapolo wa tchimo, ngati mukupanga tchimo muli pa matsutso, chifukwa tchimo ndikulidziwa, tapangapo tchimo ndipo ndikudziwa kuipa kwa tchimo tchimo limawononga zinthu tchimo limawononga tsogolo tchimo limapereka matsutso koma amayi ndi abambo mvetserani kunoko mwina sitizaonanaso tikaonana kumwamba ukakhala mu uchimo ndiwe kapolo wa chimo mvetserani kuno inuyo kuti mukhale bwino kuti mukhale wodala siyani chimo haleluya amen zilibe kanthu anthu amakuyamikira zilibe kanthu kupanga bizinesi yamphamvu koma ngati kuyenda moyo wa uchimo siwe kuti ndiwe kapolo wa chimo mukhoza kukhala wodala ngati lero mwapanga chisankho chosiya chimo ngati lero mwapanga chisankho kupanga ubale ndi mulungu wa moyo amen zilibe kanthu akulu a mpingo chifukwa ku mpingo mfiti zili konko amen mahule ali konko akuba ali konko akupha ali konko koma inu mkhoza kukhala wodala ngati lero mukupanga chisankho kuti ndifuna ndisiye chimo amen ngati lero mukupanga chisankho kuti ndisiye chimo mukhoza kukhala wodala amayi abambo mvetserani mukhala wodala pa chimene chisankho chimene mupanga musaone neba musaone akazi anu musaone abambo anu musaone agogo anu koma muone za moyo wanu chifukwa lero mukamwalira moyo wanu ukakhala pa mazunzo haleluya ndifuna ndipemphere tiyeni tipemphere atate mu dzina la yesu khristu mwana wa mulungu wamoyo tikulemekezani tikuyamikani chifukwa cha miyoyo yonse imene yafika malo ano mulungu ambuye siinafike mwangozi koma yehova mwayilamula kuti ipezeke malo ano ife tikupemphera chisomo chochuluka ambuye kuti chikhale pakati pawo mu dzina la yesu khristu Ambuye Mulungu okhala kumwamba wodabwisa, ndipo tikupemphera, Ambuye Yesu, lankhulani moyo wina wake uli pompano, kuti Mulungu akufuna kupanga chisankho chokulandirani mu dzina lodabwisa la Yesu Khristu. Pamene tisinzire maso athu, ndikufuna amene mufuna kuti Mulungu akuthandizeni, Mulungu akukhulukireni tchimo lanu, tiyeni ingozutsani manja anu pamene muli amene mufuna kuti Mulungu akuthandizeni, zutsani manja anu pamene muli amene mufuna kuti Mulungu akuthandizeni, achirise moyo wanu, achirise mtima wanu. Dzutsani manja anu pamene muli, akuti musabise tchimo lanu, koma tchimo lanu ululani kuti tchimo lanu likhululukidwe ni mulungu tiyeni tonse tizuse manja tiyeni pamene muli tiyeni musatire mawu munene kuti ambuye yesu khululukirani tchimo langa khululukirani mphulupulu zanga mu dzina la yesu khristu ndichapeni ndi mwazi wanu, ndichapeni ndi mwazi wanu. Ndabwera pamaso panu mogonja, mozichepesa. Ambuye Yesu, chosani zina langa mbuku la imfa, ikani zina zina langa mbuku la moyo. Ambuye Yesu, ndikhululukireni, ndichitireni chifundo.

tate mu dzina la mphamvu la yesu khristu tikuyamikani komanso tikulemekezani chifukwa cha masana abwino amene mwatipatsawa inu mukadzatengabe chisomo chanu ndi ukulu wanu kuti ndinu mulungu wosasintha mulungu wazatheka bwanji tinayembekezera lero kuti tikazipezekabe malo ano koma inu mwakwaniritsa tikuti zikomo kumwamba Tiyerekezere kupambana chifukwa cha abale alongo amene afikabe malo ano ndi kupemphera mu dzina la Yesu. Muwatetezere kuti oyipa asatengebe gawo wamuliro malo ano ndi kumanga ziwanda zonse mu dzina ndi maso Yesu Khristu Mulungu wamoyo. Amen. Amen. yesu ndi wabwino nthawi zonse Ah, tiyamike ambuye chifukwa cha tsiku labwino la lero la mtengo wapatali limene mulungu watiyenerezanso tikapezeke kuno tikamve uthenga wa ambuye umene watikonzera tsiku la lero amen tikufuna tiphunzitsane mawu athu a tsiku la lero tisanawerenge tatiyeni tipemphere Tate, mu Dzina lamphamvu la Khristu Yesu, tikulemekezani ndi kukuthokozani, Ambuye, chifukwa ndinu Mulungu wabwino, Mulungu wokhulupirika, amene mwakhala nafe, Yehova, mu nyengo zonse, amene chipambano chanu, Mulungu, tachiona, Yehova, pamene ta- mwatha kutimenyera nkhondo ife tili chete. Lilemekezeke ndi kukwezedwa dzina lanu maka chifukwa cha nthawi yabwino imene, Mulungu, mufuna mulankhule nokha, Yehova, mawu anu, popeza anthuwa ndi anu, ndipo, Yehova, Mawu awonso ndi anu ndi amphamvu, munawuzira ndi mpweya wanu. Lilemekezeke ndi kutamandidwa dzina lanu Ambuye chifukwa cha nthawi yabwino. Khala nafe ndi kutifungatira. Popeza mudanenetsa kuti munthu sangachita zizindikiro zosiyanasiyana ngati inu Mulungu simukhala naye. Khala nafe ndi kutikuta Ambuye. Mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu ndapemphera ndi kukweza inu. Amen. Mawu athu a tsiku la lero

naphunzitsa nayenda ulendo kunkabe ku yerusalemu ndipo munthu anati kwa iye ambuye akupulumutsidwa ndiwo owerengeka kodi koma iye anati kwa iwo yesetsani kulowa pa khomo lopapatiza chifukwa anthu ambiri ndikuwuzani adzafunafuna kulowamo koma sadzalowa pakuti pamene atauka mwini nyumba anatseka pa khomo Ndipo inu mudzayamba, mudzayamba kuyima pabwalo ndi kugogoda pa chitseko, ndi kunena, Ambuye, titsekulireni ife. Ndipo iye adzayankha nati kwa iwo, adzayankha nati ndi inu, sindidziwa inu kumene muchokerako. Haleluya! Ah, nkhani imene akufotokozera mozama kuti nthawi imene yesu khristu anali kuyenda pa mizinda ndipo atinapeza chikhamu cha anthu popeza yesu khristu anali nacho chisomo cha pa anthu kumene amapita anthu kumene amapita yesu khristu anthu amamutsata ndipo atinachitika zozwitsa zambiri pamene wina anafunsafunsa kwa ambuye yesu khristu kuti kodi ambuye opulumutsidwa angati kodi kodi ndi owerengeka Yesu Kristu anayankha kuti, Yesetsani kulowa pa khomo lopapatiza, pakuti ambiri adzafuna kulowa, koma sadzatheka. Haleluya! Akuti ena adzafika nadzayima pa khomo n'kugogoda, Titsegulireni ife, titsegulireni ife Ambuye! Koma adzayankha nadzati, Chokani, sindikudziwa. Mawu omvetsa chisoni amenewa. Ndiye tifuna tilankhule chani mmawa muno? Yesu Khristu akulankhula nayo ndi miyoyo yathu kuti okhaokhawo amene akakhala kulowa pa khomo lopapatiza ndi okhawo amene akudzichepetsa kusiya machimo nkuyamba kuyenda mu njira ya mpanipani imene akukhala imene akudzipanikiza kukana kuchita nawo machimo amene ali kudziko lapansi lero lino popeza machimo lero lino ndi amene akutsogola haleluya alipo machimo a mitundu mitundu amene ife tikuwadziwa ndinu mboni inuyo pamene dziko lafika lero pamene analankhula kuti mmasiku otsiriza kudzakhala zinthu zosiyanasiyana anthu adzakhala odzikonda wokha okonda ndalama osamvera akuwabala chimene mwa anthu lero chikupezeka chifukwa yesu khristu akulankhula kuti yesetsani kulowa pa khomo lopapatiza haleluya koma liliponso khomo lina limene lilotakata limene ambiri lerolino amene asankha chisankho cha mdani satana akuyendabe akupita kuledzera kuchita machimo osiyanasiyana kumamowa ngakhalenso kutukwana kuchita miseche kuba kumene akupezeka akuchita machimo amene fosheni ali pakhomo lotakata aleluya kodi ino musankha mbali iti khomo liti limene inuyo mukalowere kupita kumwamba popeza palibe china chichonse chimene mukhoza kuchita chobisika chimene mulungu sangachidziwe akuchidziwa kulibenso kuzemba kuti nane ndingolowera apa masinkafika ati m'makomo onse mukakhala ngelo atayima akulindira ndipo palibe chinyengo chilichonse chimene chingachitike chimene mukaona kuti inuyo mwapambana fumbi achita chinyengo kulibe yekhayo amene atalapa tchimo nafunafuna nkhope ya mulungu nthawi zonse Iyeyo adzalowa nawo pa khomo lopapatiza. Haleluya! Chifukwa lero lino Akhristu tikuoneka ngati achita zinthu zopusa. Kupezeka malo ano kumalalikira uthenga wa choonadi anthu ambiri ali m'makomo. Lero lino anthu ambiri akuchita machimo osiyanasiyana amene akuti dziko likuyenda bwino, akuti panopa tili mu fashoni, tikuchita zinthu mmene tingathere. Iwo ali ku dziko chipata chotakata fashoni, alibe wina amene akuwatchinga. Haleluya!

tifuna tilandire msonkhano wa shame the devil kuno kuntchisi manyazi kwa satana haleluya china chilichonse ncha manyazi ngati nchochokera kwa devo koma yesu khristu ali pano lero tifuna tikulandireni abale nonse mu dzina la ambuye wathu yesu khristu makamaka chifukwa cha utumiki umenewu wa shame the devil umene lero mwafikira kuno ku ntchisi kuti mukhoza kuthandizira uthenga wabwino kuti iwo amene ali kunja kwa ufumu akhoza kulowanso mu ufumu umenewo haleluya tithokoze mayi athu amayi chiboli amene mwapereka malo amenewa kuti lero lino uh, utumiki umenewu ukhoza kufikira pano pa ntchisi natenga gawo la kutumikira malo ano. Ambuye akudalitseni kwambiri mayi athu chifukwa cha kuvomereza malo a bizinesi ngati amenewa kuti mukhoza kuvomereza chinthu ngati ichi chakumwamba kuti chikhoza kuchitikira pa malo anu. Ambuye akudalitseni natukule bizinesi yanu mu dzina la Yesu Khristu. Haleluya. yesu ndi wabwino nthawi zonse zimene zikulankhulidwa kuno ndimemenso ndi inu amene mukuphika machipisi ndi nyama anthu akudya nyama kwambiri masiku ano zikoma kwambiri koma khutu lanu taliperekani kuno popeza anthu a mulungu abwera ndi cholinga pano atadziwa kunena kuti kuntchisi kuli abale athu ku Ntchisi kuli anzathu koma azilaliki azitumiki aliko kumeneko ena azibusa akhazikika kumeneko akulalikira mautumiki apitako alalikiranso koma ife ngati chemtetemo tifuna tipitenso tikalalikire sikuti simunalalikidwe koma munalalikidwa koma mwina nkutheka mpaka na lero mudakali gwa ngati chiumi osafuna kutembenuka ndiye tili pano kuti tikuwuzeni mwina nkutheka kukhala uthenga womaliza umene tikufuna tinene pano kwa wina wake mawa ndi mkuja uno asanduka malemu anthu akadya nyama ziumadyedwazi pa maliro ake ndiye ndisanawerenge uthenga ndafuna ndikumemeni kaya mukugulitsa kaunjika pakhonde tamvetserani kuno kaya muli mushopu tamvetserani kuno kaya mukuyenda tayimani mutangomvetsera simunabetse simubetsa nthawiyi popeza amene tikumulalikira pano ndi mwini moyo ndiye ndafuna mofulumira mungondiwerengera buku la chivumbulutso chapter 22 vesi namba 15 komanso adzawerenga buku la mateyu chapter 11 vesi namba 28 nditumikira pa mavesi awiri pa mulungu afuna alankhule pa mavesi awiri amenewawa madzulo ano pano pa boma pa ntchisi kaya ntchisi amatanthauza kuti chiyani koma ndabweretsa yesu amene akudziwa zili zonse zochitika pa boma pa ntchisi ndiwerengere mtsogoleri Ah, chivumbulutso 22 verse 15 mawu akunena kuti kunja kuli agalu ndi anyanga ndi achigololo ndi ambanda ndi opembedza mafano ndi yense

ndidzakupumulitsani inu. Haleluya! Mawu a Mulungu akulankhula adama, achigololo, okonda mabodza. Mabodza wosati okha sangowakonda kuti amvetsere wina adzinena ayi. Iwo eni amatenga gawo nkumachita mabodzawo. Haleluya! Ndiye takawerenganso ku Mateyu kunena kuti aku- Yesu Khristu akulankhula kuti idzani kuno nonsenu olema ndi othodwa ndipo ine ndidzakupumulitsani inu wina akhoza kumva mopotoza anthu alipo anthu ena kudziko kuno amamva mawu a mulungu mopotoza mmene akunena kuti kunja kuli agalu akuganiza kuti ku america ndiko kuli agalu akuganiza kuti ku south africa kunja kwake ku south africa ndiye kuli agalu ndifuna ndikudziwitseni kunena kuti mmene akunena kuti kunja kuli agalu sakunena kunja kumene niyo mu- mu- anthu amapita amakwera ndege kapena kukwera basi akunena za anthu opezeka mdziko lapansi nkutheka kuti wina ndinuyo ndiye mawu mulungu akamanena za agalu sakutanthauza kuti mulungu analenga agalu okhaokha nkuwayika mdzikoyi sikutanthauza kuti paboma pano pali agalu iyayi musakhumudwe wina wake anakhumudwa kale tere kuti oo afuna atinyoze ife nkukhala agalu mukuti aa inuyo sinu galu komano mawu a mulungu akunena za galu amene amakonda kuchita za mbanda amakonda kuchita za mabodza amakonda kuchita za chiwerewere amakonda kuchita za mbirimbiri zoyipa zimene mumazidziwa zija adakunamizani wina wake mmamutcha sing'anga koma ndifuna ndikuuzeni umenewo nde ugaluwu kuti kuti munthu aliyense amene afu- afuna kuti asakhale galu molingana ndi mawu a mulungu angosiya za umbanda angosiya za chiwerewere angosiya za u- zokhulupirira mafano angoleka kunena za mabodza uthenga umene ndikufuna kulankhula nanu ndi wakuti musiye zipatso za tchimo zimene inuyo mmathothola ndi kumadya bwana tikamakamba za tchimo si zimene mmachita zijayi si uhule uja ayi si mabodza aja ayi si umbanda uja ayi tchimo ndi tchimo koma kuti limabereka zipatso zimene inu mumaona kukongola nkukathothola te wina adathothola uhule pa tchimopo chipatso cha- cha tchimo wina adathothola ufiti pa tchimopo adakathothola ufitiwo wina adathothola kuba pa tchimopo wina adathothola umbanda umene tikuunenawu kumawadikirira anzanu nkumachita zachiwembu udakathothola ndi chipatso chimene chija cha tchimo ndiye tikunena kuti wina akulankhula masana ano mokoma mtima wachikondi kuti bwerani kuno nonsenu amene mwalema ndi kuba amene mwalema ndi umbanda amene mwalema ndi mabodza amene mwalema ndi kupembedza mafano amene mumati bodzalo mukalimva mumakondanso nkulitenga nkukalizichita ena anutele kuti nazodi abi mumatenga za uku kupititsa uku kunena za uku ukanena uku khalidwe lanu ndi limenelo mnzanga ndi chipatso cha tchimo chimenecho haleluya amayi abambo amene mukundimva kaya muli malo anji kola ngati mukundimva dziwani pa zimene tikunena panozi ndi zina zimene sindinanene chimodzi mumapanga nthawi yakwana yoti mungosiya sindikusamala kuti kaya mwalalikidwa ndi anthu angati kaya mwapemphereredwa kangati akusanjikani manja anthu angati koma ngati simunasinthe kubwera kwa yesu inuyo ndinu galu haleluya sindikukhulupirira kuti munthu wanzeru zake angasankhe kukhala galu galu timdziwa makhalidwe ake zochita zake iyeyo amakhala ngati wasiti wochotsa zowola nkumayika mimba mwake palibe munthu wanzeru apa amene ndikumuona amene angasankhe kukhala galu koma baibulo likamba za galu ugalu ndi umene umachita uchimo zimene zili zoletsedwa kuthotho lako zipatso za uchimo nkumazichita koma yesu akuti chani masana ano bwerani kuno nonsenu ndidzakupumulitseni mwalema chifukwa chochita zimenezozo ena mwatha zaka 100 mupanga zimenezo Ena mwangoyamba kumene, mwezi uno ngwachiwiri, mupanga za nyanga, mupanga za ufiti. Sinthani! Yesu akukuitanani masana ano. Wanzeru ndani amene akhoza kulola kuti, Ayi, ine ndikumdziwa Mulungu wanga, sanandipange kuti ndikhale galu. Ndine munthu wabwinobwino, ndikufuna Yesu ameneyo andipumulitse. Tayimikani mkono pamene mwakhala, kaya mwakhala pansi kaya mwayimilira, tangoyimikani mkono ngati mufuna Yesu akupumulitseni. Kuzija mumachita zija.

nthawi ya mtengo patali mawu onse amene alankhulidwa pano chilichonse chimene chikuchitika pano kuteroko nkukwangula kumalizitsa kuumba mkota pa kena kalikonse kamene kakhala kakuchitika kuyambira lachisanu mmene utumiki wa shame the devil wafika mdera lino ndiye chilichonse chimene chikuchitika pano kuteroko nkukwangula ameni ndiye ngati mchewa akuluakulu adanena mawu kuti mawu omaliza ndi ofunikira kwambiri china chilichonse chikachitika pamudzi china chilichonse chikachitika pa banja pamakhala mawu omaliza ndipo kwa akuluakulu nthawi iyi imakhala yofunikira kwambiri haleluya Pa chifukwa chimenechi, ine ndine m'modzi amene ndifuna nkwangulenso pa ma uthenga onse amene azitumiki a Mulungu alalikira m'dera lino, pa ziphunzitso zonse zimene atumiki a Mulungu aphunzitsa m'dera lino. Nthawi ino ndimafuna nkwangulenso. Kodi Mau a Mulungu akwangula motani? Hallelujah! Tiyeni tipemphere. Atate, m'dzina lodabwitsa lamphamvu la Khristu Yesu, tikukwezani, tikulemekezani Yehova. Zikomo chifukwa cha nthawi iyi tikuipereka m'manja mwanu. Lankhulani kwa anthu anu, lankhulani mdera lino, lankhulani Ambuye ku moyo uliwonse umene afika malo ano. Mu dzina lodabwitsa la Yesu tipemphera ndi kuikiza izi m'manja mwanu, amen. Ambuye alemekezeke. Mosataya nthawi ndikhala ndikulankhula kwambiri pamutu wonena kuti wekha ayi tauzani anzanuwo kunena kuti wekha ayi wekha ayi mawu oti wekha ayi tisanalowe m'malemba tikafika ku malo achilendo, tikafika ku mudzi umene si wathu, tikafika mdziko limene si lathu, akangotiuza mawu kunena kuti kunoku mwafikadi kuno zikomo, takulandirani nkuno zikomo, koma chenjezo lakuti olo zitavuta bwanji musayende nokha, ndi mawu amene munthu wanzeru amayenera zimpatse chenjezo. Kunena kuti ngati sanafufuze za deralo, ngati sanafufuze za mudziwo, ngati sanafufuze za malowo, akhoza kukhala ndi mpata kuti afufuze. Chondiuzira kuti nsakhale ndekha nchiyani? Chondiuzira kuti nsayende ndekha nchiyani pokhala mphamvu ndili nazo, pokhala ndayenda m'madera osiyanasiyana? Koma kuno kokhakokha chondiuzira kuti nsakhale ndekha nchiyani? Izi amachita munthu wanzeru. Ndipo pofufuza izi, amapeza chifukwa chimene eni mudzi amuuzira, amapeza chifukwa chimene eni dziko amuuzira, amapeza chifukwa chimene eni malo, eni nyumba amuuzira. Haleluya! Ambuye alemekezeke. Tiyeni tiwerenge Mawu opatulika kuchokera ku buku la Estere chapter number 3 ndiwerenga vesi yake ya 10 ndilekeza vesi yake ya 11 komanso ndidzawerenga chapter 4 vesi yake 1 Estere chapter number 3 vesi yake 10 mawu otsogolera akunena kuti Haman apangira mfumu kuti aphedwe mtundu wonse wa Yuda vesi yake 10 ndipo mfumu inavula mphete yace pa chala chace niipereka kwa Hamani mwana wa Hamidata wa ku Agagi, mdani wa Ayuda, Eleven. Ndipo mfumu idati kwa Hamani, siliva akhale wako ndi anthu omwe uchite nawo monga umo chikukomera. Haleluya! Awuzeni anzanuwo kuti ndipo mfumu idapereka mphete kwa mdani. Ambuye alemekezeke. Vesi yake 1 chapter 4 Koma podziwa Moredikayi zonse zidachitikazi, Moredikayi adang'amba zovala zace, navala chiguduli mma- navala chiguduli ndi mapulusa, natuluka pakati pa, pa mudzi, nafuula, nalira kulira kwakukulu ndi kowawa. Ndibwerezanso verse 1 koma podziwa Moredikayi Zonse zidachitikazi, Morodekayi adang'amba zovala zace, navala chiguduli m'mapulusa, natuluka pakati pa mudzi, nafuula, nalira ndi kulira kwakukulu. Tiyeni tipemphere. Atate, mu ukadaulo wa kusukulu tikhoza kuwerenga, koma kudzodza ndi kutanthauzira nkwanu a Mzimu Woyera. Zikomo m'nthawiyi. tanthauzirani ndinu perekani chimene mufuna tilandire fanani mu dzina la yesu khristu tapemphera amen morodekayi mu mchapta chimene tawerenga m'buku la estere chapter number 3 ikufotokoza za mtundu wa yuda mtundu wa ana israeli mtundu umene umadziwika kuti ndi anthu a yehova anthu opatulika anthu apaderadera kulikonse kumene apita kulikonse kumene ama angakhale anthu amadziwa kuti kwabwera anthu wena anthu amadziwa kuti kwafika anthu wena koma idafika nthawi mfumu ahaswero atakwezedwa nakhala ndi mphamvu zochuluka ahaswero ada, ada gwetsa maiko adatenga maiko adatenga maulamuliro wa maiko ochuluka pafupifupi maiko 127 anali pansi pa mfumu ahaswero haleluya ndiye mkatikati mwa mitundu mkatikati mwa maiko Mkatikati mwa anthu ochokera ku mayiko oposa 126 amene anali pansi pa ulamuliro wa Ahaswero ku Babulo, Baibulo likufotokoza kunena kuti, Munapezeka mtundu wina wa, wa Ayuda, utapezeka mtundu wina wa Ayuda umachita mosiyana ndi mitundu yonse, umapemphera mosiyana ndi mitundu yonse, umaganiza mosiyana ndi mitundu yonse. Podziwa ichi dziko lonse la Babulo, adani a Yuda adayamba kudzuka, adani a Israeli adayamba kudzuka. Atadzuka adani Haman, em, Haman akupanga chiwembu, ndithana nawo bwanji mtunduwu popeza ukuoneka uli mtsogolo? Ndithana nawo bwanji mtunduwu popeza zawo zikumayenda? Ndithana nawo bwanji mtunduwu popeza nthenda akapemphera akumachira? Ndithana nawo bwanji mtunduwu popeza ziwanda zikabwera zikumalephera kuwagonjetsa zikumalephera kuwasokoneza zikumalephera kuwalanda ana ndithana nawo bwanji mtunduwu hamani adayamba chiwembu chofuna kuthanira ndi mtundu wa yuda hamani adayamba chiwembu chofuna kuthanira ndi mtundu wa israeli usapezeke mdziko la babulo usapezeke mu ufumu wa ahaswero umasokoneza manetiweki haleluya haleluya atapanga chiwembu hamani baibulo linena kuti morodikayi pokhala mu yuda morodikayi pokhala munthu amene amadziwa kufunika kwa ambuye atachimva chiwembu ichi baibulo linena kuti ha- morodikayi akumemeza tsopano ku mtundu wonse wa israeli ku mtundu wonse wa yuda ngati mmapemphera musapempherenso mwachibwana Ngati m'mapemphera, musapempherenso mophatikiza. Musapempherenso mwachinyengo, chifukwa choipa chafika pa mtundu wathu, choipa chafika m'dera lathu, choipa chafika. Mdani amene wadzuka afuna afafanize mtundu wonse wa Israeli, afafanize paliponse pamene papezeka ana a Mulungu. Ha, Morodikayi atapanga ichi, atachizindikira adazindikira chinsinsi nditkhoza kugwiritsira ntchito mphamvu nditkhoza kugwiritsira ntchito nzeru koma vuto loti amfumu common seal chidindo amfumu apereka kwa mdani wathu hamani haleluya ngati amfumu apereka chidindo apereka common seal kwa mdani wathu hamani hamani wapatsidwa mphamvu chilichonse chimene angadinde chichitika chilichonse chimene angasainire chichitika. Akati mudzi wakuti udwale, mudzi wonse udwala chifukwa wapatsidwa ulamuliro ndi wamkulu wa dziko amene akulamulira pafupifupi mayiko 126. Akati akuti achite misala, achitadi misala. Akati akuti asabereke, saberekadi. Akati akuti asakolole, sakololadi. Hamani mdani wathu, mdani wa Ayuda, wapatsidwa chidindo. haleluya auzeni sasana kuti wekhayi morodikayi atazindikira chinsinsichi baibulo lititsimikizira ku chapter 4 verse 1 atazindikira morodikayi baibulo linena kuti adang'amba zovala atang'amba zovala zake adatenga ziguduli navala ziguduli navala mahesiani zinthu zonyozeka kuchoka pa ulemerero umene anali kuchoka pa kutchuka kumene anatchuka atazindikira kuti mphete yaperekedwa kwa mdani signature imene angasainire ikhala yomveka mdziko lonse ikhala yomveka yogwira ntchito m'mayiko oposa 126 amorodikayi akung'amba zovala atang'amba zovala baibulo lifotokoza kunena kuti morodikayi adayenda akulowera ku nyumba ya chifumu akulowera ku nyumba ya president kumene kuli mbwiye m'Yuda amene ndi estere mkazi wa ahaswero haleluya haleluya kumalira thandizo lilipo kale kumasochera kufunafuna mathandizo kunja kwa thandizo okondeka m'misala chabe yesu alipo amene akuitana anthu amene avutitsidwa mmoyo uno yesu alipo amene akuyitana anthu amene apsinjika mmoyo uno yesu alipo amene akuyitana anthu amene azibale awo onse awauza kuti pano si kwanu ndiwe mwana woberekedwa mwana wa mtengwa funa kwanu yesu alipo kuyitana anthu amenewo bwerani kwa ine inu nonse akulema nakuthodwa ine ndidzakupumulitsani haleluya wekha ayi yesu wabwera kukuthandiza nomati kuno si kwanu mosasamala kanthu abale akutaya chifukwa cha maonekedwe ako chifukwa cha mmene wafikiramu azibale ako onse azizako amene umagwirizana nawo akutaya

yesu akuitana bwera ine ndikupukuta yesu akuitana bwera ine ndichotsa uchimo wonse yesu akuitana bwera angakhale ufiti wa mmagazi ine ndikuchotsa yesu akuitana bwera ngakhale wajoina satanic mnjira yakusadziwa kaya mkudziwa bwera mmene ulirimo ine ndikupukuta niukhale mwana wa mulungu haleluya wekha ayi Afumu nokha ayi, achairman amsika nokha ayi, amabizinesi nokha ayi, amayi abambo anyamata atsikana nokha ayi, kunja kulakwa ndipo satana mdyerekezi akuyendayenda mdziko kufunafuna wina akamulikwire. nkutheka m'bale wakhala miyendo yokha kuti satana akumalize nkutheka m'bale mwina zikuoneka zala zokha kuti satana akumalize koma masana wano mkanthawi kotsirizaka mkanthawi kokwangulaka chisomo chilipo monga yesu monga mawu a mulungu anenetsa monga ndinalanditsa israeli atakhala kakhutu kokha monga ndinalanditsa israeli atakhala chiboda chokha momwemo ndidzalanditsa iwe israeli madzulo ano akumezabe monga mkango umene wameza nkhosa imene ikuoneka chiboda chokha mwina ikuoneka khutu lokha kuti umalize kulikwira mkango koma yesu khristu akuti monga ndalanditsa israeli momwemo ndilanditsa iwe mwina iwe ukhoza kulanditsidwa mwina iwe ukhoza kulanditsidwa masanawa chisomo chilipo wekha ayi azibusa zikomo chifukwa cha mgwirizano umene muli nawo kuno umene watipanga kuti tikhoza kugwira nanu ntchito bwino nokha ayi panokha ayi mipingo yosiyanasiyana imene mwazungulira dera lino panokha ayi yesu khristu akhale wolamulira wa mipingo yesu khristu akhale wolamulira wa mabanja yesu khristu akhale wolamulira wa mudzi yesu khristu alamulire boma la ntchisi titatha kutchuka ndi nyanga titatha kutchuka ndi ufiti titatha kudziwika ndi uchisula anthu kuno ku ntchisi tikhoza kumaliza ndi ulemerero wa khristu chifukwa yesu wabwera kudzalanditsa iwo amene amezedwa iwo amene adetsedwa iwo amene anyazitsidwa ali pa mpando woweruza ali pa mpando wokhululukira not woweruza kuti apulumutse wonse amene alibe chiyembekezo tipemphere atate mdzina lodabwitsa la mphamvu la khristu yesu kudakukomerani munthawi yoyikika kuti anthu onse a ku Ntchisi akhoza kukhala ndi moyo namadzinenelera kuti ndife a Malawi, tili m'boma lathu, tili m'dera lathu, tili m'mudzi lathu kuno ku Ntchisi. Mu nthawi yoikika yomweyo mwatumiza ana anu kudzapereka mau anu a moyo owatengera anthu awa ku chipulumutso kuyambira dzana kufikira lero. Lero timaliza chonchi. Yesu Khristu. yang'anirani miyoyo iyi landitsani miyoyo iyi masulani miyoyo iyi kuti pa tsiku lakudza inu khristu akhoza kukayimba nawo wodala akhoza kukanena ndapambana bwanji nditatha kudutsa mzitozo paliponse pamene mwakhalapo ngati mukufuna kunena kuti no ndekha ayi ngakhale ndine wamphamvu, ngakhale ndili ndi ndalama, ngakhale ndili ndi usiwa, ngakhale ndine wosauka, koma nekha ayi. Pamene mwakhalapo, ndikufuna munditsatire pemphero ili. Ambuye Yesu, ndamva mawu anu. Ambuye Yesu, ndazindikira kuti ndilibe mphamvu, sindingathe panekha. Lero ndikupanga chisankho cholandira inu Yesu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. ndimasuleni ine wochimwa ndimasuleni ine wolephera mwazi wanu ambuye unditsuke ine ndi kundilungamitsa ndi chifuniro chanu mu dzina la yesu ndapemphera ambuye alemekezeke